Bi alamisadon ye avril kalo tile mugan ni saba san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ Bamako News TV jabarani filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimanw kɛnɛ kan kunnafoni daminɛ na Mali finitigiw ka ɲɛmɔgɔyaso n'o ye Etat Major Général des Armées ye a ko a bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko min ye jamana eh, lakanani okumu kɔnɔna na ani jamana kɔlɔsili okumu kɔnɔna la Mali finitigiw n'o ye Forces Armées Maliennes ye u filɛ nin ye ka wulikajɔ belebeleba de kɛ wulikajɔ min ni nɔ bɔra a la sabu kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ bamanci maa bi wolonfila ɲɔgɔn na n'o ye eh, terorisiw ye jatigɛwale eh, tigilamɔgɔw mali finintigiw sera ka dankari kɛ u la a kɛra zantigila kununko arabadonya in yɛrɛ la avril kalo tile mugan ni fila san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ halisa an bɛ to mali kibaruyaw nɔfɛ mali ka cakɛda min bɛ yen ni a sigilen bɛ adamadenya tɔbɔtɔli ani maaw ka hakɛ tɔbɔtɔli ani baarakɛlaw ka hakɛ tɔbɔtɔli n'u k'a ma ko institut national de prévoyance sociale INPS ni dɔw b'a dɔn o la a ka bolofara min filɛ nin ye bajangarakaw fɛ yen nɔ a jirala k'a fɔ olu kɔni welela bɔgɔ jeninen kan a kɛra avril kalo tile mugan ni kelen san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ jɛkulu min bɛ yen n'u k'a ma ko comité citoyen de l'action publique nin kɔni ye a siɲɛ fɔlɔ ye an ka jamana kɔnɔna na ka INPS wele ka a ɲininka u dalakan na yalima adamadenya ani min ye baarakɛlaw ka eh, kow b'u u bolo cogo di kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ an ka mali eh, politikimaa min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko dɔktɛr umar mariko Dɔkutɛri Umaru Mariko yɛrɛ min ni a ti jamana kɔnɔna na yan ni waati in na, ɔ ko a donna an ka jamana dugukolo kan, awa ani maaw bɛ se ka ɲɔgɔn ye, maa minnu bɛ yen nɔ ni olu minɛnen don awa bamanciw fɛ, i n'a fɔ maa tan ni wolonfila bɔɲɔgɔnko ani o maa tan ni wolonfila bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogoya min na walasa ka hakilina falenfalenw kɛ, awa kɛrɛnkɛrɛnnenya la fana ani maaw ka ɲɔgɔn ye minnu bɛ yen nɔ ni maa tan ni wolonfila nin bɛ olu bolo awa n'o ye JNIM maaw ye ɔ kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko JNIM maaw yɛrɛ de ye awa umar mariko sɛnsɛn walasa a ka t'i ɲɛ da ni maa ninnu kan ɔ fɛn min kɔni ye i k'a dɔn JNIM maaw ye n'o ye bamanciw ye u kɔni ye layidu min ta umar mariko ye o de ye k'a fɔ awa maa naani ɲɔgɔnna bɛ yen a la u bɛna olu bila awa o kɔrɔ ye k'a fɔ eh, maa tan ni wolonfila in bɛɛ lajɛlen tɛ se ka bila nka u bɛna maa naani kɔni bila n'an bɔra yen nɔ mali ni moritani cɛ gɛlɛyalen bɛ bi kosɛbɛ sabu moritani jamana filɛ nin ye k'a ɲini u ka eh, jamanaden minnu bɛ mali dugukolo sanfɛ yan nɔ u ka eh, mali dugukolo bila joona joona kabi an bi an kumana ko dugu min bɛ yen n'u k'a ma ko gidimakan ayiwa ko eh, moritani jamanaden fɛn o fɛn bɛ yen nɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na moritani jamana ɲɛmɔgɔ y'a ɲini u ka jamanadenw fɛ u ka yen bila nin wagati in na an bɛ taa jamana kɔkan kibaruyaw nɔfɛ nizɛri jamana ka u ka jamana marabaaso n'o ye guvɛrɛnɛman ye ko a ye jɛkulu min bɛ yen n'o ye kɛnyɛrɛyew n'o ye association ani ONGw ye eh, minnu tɛ sariya kɔnɔna na awa a jirala k'a fɔ ko association ba fila ni kɛmɛ kɔnɔntɔn awa n'i y'o jateminɛ association bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan Niger eh, jamana kɔni a bɛ se eh, ba naani ani kɛmɛ wolonwula de ma ɔn ko ba fila ani kɛmɛ kɔnɔntɔn bɛ yen nɔ olu ka baaraw jɔra k'a sababu kɛ u tɛ sariya kɔnɔ Niger ale jamana kɔnɔna na Iran jamana ye a lase k'a fɔ ko u ye tigɛ kɛ kurun fila kan n'o ye baton belebeleba fila ye minnu bɛ yen nɔ eh, n'olu bɛ boli kɔgɔji sanfɛla la yɔrɔ min n'u k'a ma ko détroit d'Ormuz awa ni awa eh, taji tɛmɛsiraw de don ɔ Iran jamana kɔni y'a jira k'a fɔ a ye tigɛ da baton belebeleba fila kan nin yɔrɔ kofɔlen in na Nin de bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimanw na aw ni ce aw ka ɲamadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don nataw la